mgbe ọbụla m nụrụ a na-ekwu na asụsụ Igbo maọbụ ọtụtụ ihe eji mara Igbo na-ala ala maọbụ na ọ ga-ala n'oge na-adịghị anya ọ na-enwetere m mgbawa obi ọ na-enye m ihe mgbawa obi ndewo ọ dị mma ee ekelere m gị ka anyị banye na ihe anyị kpụ n'ọnụ ebe a ya mere nke mbụ ana m ajụ i kwenyere na anyị na-atụfusi ụfọdụ ihe ọkpụ ndị a bụ ihe ejiri mara ndị Igbo nakwa ụfọdụ omenala ndị ahụ wụ ihe ejiri mara mba ee kedụkwanụ ihe merenụ anyị ji na-ahụta onwe anyị n'ọnọdụ a Ee, nke a wụ ụzọ ajụjụ abụọ nke mbụ bụ m kwere na anyị na-atụfusi maọbụ na ọtụtụ ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo na-efu efu ee nke a bụ onye sị na nke a abụghị eziokwu mara na onye ahụ esoo biri n'ụwa maọbụ n'akụkụ ụwa nke anyị hụtara onwe anyị n'eziokwu n'ezi asụsụ anyị na-atụfu ejirimara anyị anyị na-atụfu ihe ndị ahụ eji mara igbo n'eziokwu n'ezi asụsụ ihe kpatakwanụrụ nke a bụ ee ọ wụ na anyị sị na ọ mmepe okwe nnabata n'uche nke m ụfọdụ na-asị ọ mmepe ya bụ development maọbụ civilization ee mụwa ewehị ya mụnwa na-ewe na ihe kpatara nke a bụ aghọtaghị maọbụ amaghị ama ee ị na-anụ mgbe akwụkwọ nsọ na-ekwu sị na ndị m na-efu n'ihi amaghị ama ihe kpatara nke a bụ amaghị ama amaghị ama a na-emezi anyị na-etufu ihe ahụ eji mara anyị ihe ahụ mere anyị oke mba ihe anwa Chukwu ji mee anyị ndị Igbo otu ihe m na-arụtụkarị aka bụ mara na ihe ọbụla Chukwu kenyere n'ebe ọbụla ị hụtara onwe gị wụ ihe chukwu ji mee ka ị pụọ iche n'etiti ndị ọzọ dịka awụ na agbụrụ Izrel nwee mba dị iche iche n'ime ha e nwegasịrị ihe e nyere ha iche iche mere ha ji dị iche n'etiti ndị ọzọ n'ala Igbo asụsụ anyị ejirimara anyị omenala anyị bụ ihe ndị mere anyị ji pụọ iche ndị chukwu kere iche n'ala igbo ya bụ mgbe ọbụla anyị na-etufu ya anyị na-etufu ngọzi chukwu nyere anyị ndewo ọ dị mma ka anyị leba anya n'ihe gbasara ụfọdụ ihe ọkpụ ee, dịka n'oge gara aga tụmadị n'ihe omume a kwa ka m mere ka anyị mara na e nwere otu ekwe ee, na-anọ na ihe karịrị narị afọ abụọ n'obodo m Mm, mana otu ụbọchị ka ndị obodo tetere ee a sị na a bịara kwusa okwu chukwu a sị na ya bụ ekwe ka agbara bi n'ime ya ha ga-agba ya ọkụ ihe a mụrụ ga anọ na ihe dịka narị abụọ ọtụtụ obodo dị iche iche esila n'ụzọ a tufuo otu ihe maọbụ nke ọzọ bụ ihe ọ gaara awụ anyị na-eji ya na-echetara ọgbọ anyị ndị nke na-abịa abịa ee otu ihe maọbụ nke ọzọ mana taa ihe ndị ahụ a na-efu gị a na-akọwa ya ya dịka a ga-asị na o nwere ka okpukperechi na okpukperechi kraịst bịara n'ala igbo na omenala a si akwarịta ngụ merenụ anyị ji elufusi ihe ndị a ee e nwe ụzọ m chọrọ isi wee batawa n'okwu a ka anyị ghọta ya ọfụma ihe ọbụla gbanyere ihe ọkpụ maọbụ ihe ndị e ji mara ndị ịbịa bịa were ihe gbasara okpukperechi were na-emebisi ya bụ ihe mgbawa obi wụrụ ihe iwu megidere ọbụladị na mba ụwa e nwere iwu na-echekwa ihe ọkpụ ọbụladị ee ee afọ narị itoolu na iri ise na itoolu that is 1956 one of the ee a na-akpọ ya ee ee antiques eh, law ichekwa artifacts maọbụ ihe ihe omenala dị iche iche iwu ahụ kwuru na ọbụladị n'agha ihe ọbụla e ji mara mba e were wepụ n'obodo ọzọ na iwu megidere ya na ọ bụ ori na onye mere ihe dị otu ahụ ọ wụgodi na a na-alụ agha gị gaa n'obodo ahụ sị na ị gara ga-eburu ihe dị ka ekwe ha mm. maọbụ ogene ha i buru ya ala mba ọzọ mm. iwu megidere ya iwu mba ụwa mm. ọ wụghị iwu naijiria maọbụ iwu obodo iwu mba ụwa megidere ya ngwa tụlee ihe iwu mba ụwa megidere iwere okpukpere were gaa mebie ya e nwe otu nke mere ee eh, oge gara aga otu ihe a kpụrụ akpụ gosipụtara ee eh, ọdịdị ee eh, chi n'ala Igbo ihe ahụ gụnyere ee ihe a kpụrụ akpụ nwoke na nwaanyị ihe a pịrị apị nwoke na nwaanyị e rere ihe a nwa n'ọnụ bekee e rere ya 195,000 euro ka e lere ihe a na Paris hmm. mgbe a hụtara ihe a ndị maara ihe ihe ahụ wụ mara mgbe e bupụrụ ya na mba Naịjirịa tụmadị ndị nọ na National Museum nke Naịjirịa ha tiwere mkpu sị na ihe a wụ ori ihe a wụ ihe ọjọọ na-ekwesị ịnabata na ekwesị iweghachi ya bụ ihe gwazie m ọ bụrụ na ihe dị otu a na-ebere ya akwa n'ogogo dị otu a kezi ka a ga-esi bata a sị n'ihi okpukperechi na a bịara bịa gbaa ya ọkụ nke a bụ ihe anyị na-ekwesịghị na-akọ akọ nke a bụ ihe kwesịrị mgbe ekwesịrị ilebara okwu anya na tutu obodo ọbụla apụta sị na n'ihi okpukpere na a na-agba ihe ndị dị otu a maọbụ a na-ebibi ihe ndị dị otu a ekwesịrị ilebara ya anya nke ọma ihe ahụ nwere ihe ọ na-emegide o nwere ihe ọ na-emegide n'obodo a sịkwarị na ọ na-emegide ihe n'obodo kama ịgba ya ọkụ e nwere ihe ekwesịrị ime ihe anwa chụpụnụ mmụọ ahụ nọ n'ime ya ma ọ bụkwanụ bupụta ihe ahụ ebe ọ nọ chọọ ebe ọzọ dowe ya were na-ekpere wugide eke ihe a na-emebi obodo ghara ịbịa bịa emebi obodo ịhụ na echekwara ihe anwa n'ihi na ọtụtụ uru nọ na ihe dị otu anwa ọ dị mma ee ya mere anyị a na-ajụ i lee anya gị hụ na enweghị ebe a ga-atụ aka ugbu a sị na ị gaa ebe a na ị ga-ahụ o- otu ihe maọbụ nke ọzọ bụ ihe ọkpụ echekwara echekwa na i- ebe a bụ ụlọ ụlọ nchekwa ihe ọkpụ ị ga-eji gị kọwaa ee eh, omenala mba ndị dị otu a ma usoro obibi ndụ ha ma otu ha siri biri maka ụfọdụ ihe ndị a na-egosipụta ee eh, obibi ndụ ndị dị otu ahụ n'oge ahụ ma ọkwa n'akụkọ ala ha na ihe metụtara ha n'oge ahụ eji wee hiwe ụdị ihe ahụ ya mere taa anyị ahụghị ụdị ihe ndị ahụ kedu olileanya ọgbọ ndị na-abịa n'ihu na-enwe na ka afọ na-aga na a ka ga-enwekwuru ihe a ga-eji cheta anyị dịka ndị Igbo ee n'ezi asụsụ ọ nyanwa bụ ebe atụmatụ ihe unu na-eme ji dị oke mkpa enwere ike ị ga-aghọta m- mbọ unu na-agba enwere ike ị ga-aghọta uru ihe anyị anyị na-ekwu n'ụbọchị taa bara gee ntị nke bụ n'eziokwu n'ezi asụsụ bụ ọ bụrụ na anyị emeghị ihe anyị kwesịrị ime ugbu a n'ọdịnihu ọgbọ na-abịa abịa ga-enwe nsogbu ichekwa ịmara ebe ha si ihe eji mara ha na ihe ndị ọzọ ihe anyị kwesịrị imewe n'oge ndị a inye ọgbọ na-abịa abịa olileanya na enwere ebe ha si enwekwara ihe eji mara ha ebe ahụ bụ ihe a na-akpọ nchekwa bụ ekelere m ndị otu Igbo Renaissance Center nke Igbo Renaissance eh, Gregory University Uturu nke ha na-eme ugbu a iji hụ na atụmatụ dị otu a bụrụ ihe echekwara echekwa ebe ahụ ha rụpụtara ụlọ ha ka ihe ebe ahụ a na-echekwaba ụmụ ihe ndị eji mara ihe Igbo ọbụla dị na arụrụ ụlọ rụọ ụlọ ọkpụ Igbo rụọ ya ebe ahụ ọ bụrụ na nwa Igbo na mba ofesi esi mba ofesi lọta na Naịjirịa ọ lọta n'ala Igbo ọ ga-ahụ ihe dịka ụlọ ọkpụ n'ọdịnihu ya bụ anyị kwesịrị na otu na otu na nchi na nchi ka anyị si wee biri ka anyị si wee bụrụ anyị kwesịrị ịmalite ichekwa ịrụpụta iwepụta ihe ndị anwa ka anyị ghara ịna-elezi ya dị n'ajọ mmụọ mm. ọ bụrụ na anyị kagbuo nke a n'obi anyị ọ ga-enyere anyị aka ndị okpukpere ụka enyekwanụrụ anyị aka n'akụkụ nke ọzọ mara na ọbụladị n'ala bekee ọkwa anyị na-asị na anyị na-eje pilgrimage ya bụ njem udo maọbụ njem nlereanya na mba Jerusalem ọ bụrụ na ha echekwaghị ihe ndị ahụ niile nọju oge mgbe ahụ ugbu a za m a ga na-eje njem dị otu ahụ ọ dị mma ajụjụ ị jụrụ dị oke mkpa maka anyị na-asịkwa na anyị bụ ndị Juu na i sowe akụkọ ebe anyị si mhm. na anyị bụ ndị mana anyị ma na ndị juu ndị na-echekwa ihe maka mhm. anya gị hụ na akwụkwọ nsọ anyị na-agụ taa na ihe ndị ọzọ ọbụladị otu a ndị mmadụ na-aga njem a ọ wụcha ihe ndị ha chekwara ya mere na omenala a kwesịkwara ịbụ ihe doro anyị anya mana anyị ga-aga ugbu a ka anyị repụ ahịa ọ bụrụ na anyị lọghachi anyị ga-arụtụwa ha aka n'otu n'otu tinyekwara ee eh, ihe dịka ụfọdụ omenala ndị a naburu eme na mbụ ee eh, dịka iru mgbede dịka ite uli na ụmụ ihe ndị ahụ dịka ọbụladị ihe ederede a na-ede na ahụ ahụ aja nwere ihe ọ pụtara eh, ya bụ nsibidi ehe nke ọgbọ ndị nọ ugbu a na-amaghị maka ya mere biko nọsie ike na-ege ntị na my radio 101.1 FM Owerri

alịsikwa alịsie nna aha a na-egbu m egbu alịs ee ọ dị mma onye ọma anyị alọghachila n'oge ndị Igbo na my radio 101.1 FM Owerri chetakwa na ọ bụ n'ihe omume ụwa asaala anya ka anyị nọ n'ime ya dịka anyị na-ekwu okwu mkpa ọ dị ichekwa ihe ọkpụ nakwa ụfọdụ omenala ejiri mara igbo bụkwa ndị nke na-ala ala taa ya mere ma- mụ na maazị kelvin Alisi nọ ebe a ee, bụ onye si n'ụlọ ọrụ epic heritage hall nakwa ngalaba na-echekwa ee, asụsụ na omenala igbo n'ụlọ akwụkwọ Greg- ee, gregory university dị na uturu Ehe. eh, ọ na-akọwara anyị eh, ihe ndị na-edochaghị anya tụmadị eh, ụfọdụ nsogbu anyị na-enwe na-eme ka anyị mara mkpa ọ dị na anyị ga-echekwa ihe ndị a n'ihi na ọ bụ njirimara anyị ya mere maazị eh, Kelvin anyị kwuru okwu maka iru mgbede Mm. ee ihe ndị dịka ee, ọbụladị ịwa akwa Mm. ee ehe, ụfọdụ omenala ndị ama ama ee, na ụfọdụ ihe ndị eji mara ndị Igbo na mgbe gboo dịka na mbụ ee, ebe dịka n'obodo m a na-ekwe ukpo Mm. ee, ukpo ukpo ahụ wụ akpa Mm. ee ehe mana o nwere otu esi eme ya emechaa ya ya adịka ya dịkwa ka akpa a ndị a eji azụ garị na ihe ndị ọzọ Mm. ee ee, ọ dị ọtụtụ ihe dịka ịgba abigolo dịka ịgba ụfọdụ eh, ụfọdụ obodo ugbu a anaghịzi eti mmanwụ Mm. Mm, ihe ndị a wụcha ihe a na-ahụ ya na-asị gị na mmụọ nke a nọ n'ime ya, mmụọ nke a nọ n'ime ya, mana ama m na mmụọ nwekwara ihe mmụọ na-asụ asụ Mm. ee n'eziokwu n'ezi asụsụ ee imetụ ịkọwaju ihe achọrọ m ibu ụzọ kọwakene ihe bụ omenala Mm. tutu m aga n'iru ee na asụsụ bekee ha sị na omenala bụ the people's way of life ee n'ala igbo ọ bụ etu ndị si hụta ụwa ee omenala bụ etu ndị si ebi etu ndị si were onwe ha na etu ndị si emekọrịta na agbụrụ ha ebe mmadụ ibe ha nọ na etu ha si ewere ọtụtụ ihe dịka a bịa na obosi ihe ọbụla gbasara eke ihe dị otu anwa ee eh, ihe gbasara ee eh, eh, eke n'ala obosi ị hụ ya ị gaghị egbu ya eke ahụ agaghị emerụkwanụ gị ahụ ị gaa ihe dịka na nnewi ihe dịka ewi anaghị egbu ya ebe ahụ ị gaa ihe dịka ọka ihe dịka enwe adịghị egbu ya ebe anwa ọ bụrụ na a sị okay gịnị kpatajuru ihe dị otu a ndị ọka sịrị na oge agha bịakwutere ha n'obodo ha mba ndị ọzọ na-achụ ha ogbugbu na-achụ ha ogbugbu ha na-agba ọsọ ha amaghị ebe ha ga-aga ha amaghị ebe ha ga-etinye isi na ọ wụ enwe bịara bịa pụta bịa nyoo bịa hụ ebe ndị iro ahụ nọ bịa tụọrọ ha aka ebe ndị iro ahụ na-anọghị ha wee na-ele ka enwe ahụ si wee na-eme wee soro ụzọ ahụ enwe tụwara na-atụrụ ha aka ka ha na-aga mgbe ha bịara na-aga ụzọ ahụ enweghị ihe mere ha ha wee gbabata n'obodo ha ebi taa dịka ọka ha wee kpebizie na ihe ọbụla gbasara enwe na ha agaghị eme gịnị egbu ya egbu n'onwe ha ọ bụghị na ha na-efe ya bụ enwe dịka chi maọbụ na kama na ha ji ya sị ebe ọ wụ ihe chukwu kere dị otu a bụ ihe mere anyị ji wee nwee mgbapụ n'ebe ndị iro anyị nọ ha na-eme emume a na-akpọ imo ọka nke a bụ otu ha si hụta onwe ha ihe dị otu a bụ ihe kwesịrị ikpochapụ ekpochapụ ọ bụrụ n'uche nke m ihe m ga-asị wụ enwere otu esi eme ya na-adabasịghị n'oge anyị nọ n'ime ya ahazie ya ndị eze ndị ichie ndị o- ndị isi obodo ha bịakọta ọnụ ọ ihe anyị ji nwe ha ihe anyị ji nwe ha abụghị ka gọọmenti na-akwụ ha salarị ihe eji nwe ha bụ okwu ndị dị otu a dịka mgbe na-agbanwe ha gbakọta ọnụ tụọ atụmatụ ihe anyị na-eme na otu ọ dị n'oge mbụ nekwe na otu anyị chọziri isi eme ya ka o wee dị mma ma ọ bụ dabata n'oge nke anyị nọ n'ime ya ọ bụ ihe omenala kwụ na ya ya bụ omenala bụ ihe ndị ji ebi ha ga-eji wee nọrọ n'udo nọrọ n'ọganiru obodo na-agbatị ndụ na-agbatị onye ọbụla ebirikọta n'udo ọ ihe omenala bụ ọ bụrụ na abịazie sị na ihe ndị a bụ omenala na ọ na-efuzi efu ị mara na nsogbu adịla ị mara na ọ nya nwa bụ na udo aga na-adị n'obodo nwanne aga amazi nwanne ya ọganiru aga adị n'ihi na ebe ọbụla udo kọrọ nkọ kọ- sọ na nsọ maọbụ ebe ọbụla udo na-anọghị ebe anwa ka ọgbaghara na-adị ebe ọgbaghara dị ọganiru adị adị ya Otu a. gị hụta na omenala na-eweta ọganiru omenala na-eweta udo omenala na-eweta otuto dịka ị kwuturu na ihe gbasara iru mgbede iru mgbede dịka a na-eme n'omenala ụfọdụ ama ihe bụ iru mgbede ha topụtara a- asị iru mgbede ọ ihe arụsị ọ ihe arụsị ọ ihe arụsị E, ihe a metụkwara m ebe a na-ekwu ihe gbasara asị ịwa akwa ọ ihe arụsị ọ ihe arụsị ọ ihe arụsị mana mgbe m bịara bịa elebanye ya anya ee ekwugo na ọ ihe arụsị mana ọ bụrụ na ewepụ akụkụ arụsị dị na ya wee were ihe mmụta na ihe ngosi ọ na-dị n'ime ya were ya wee hazigharịa ya bụ emume wee chekwa ya ị hụ na ihe gbasara ihe ndị a bụ ihe na-eme ka obodo na-aga n'iru na-eto eto ka m dọtịa ihe gbasara iru mgbede maka ndị na-anụ iru mgbede iru mgbede mana ha amaghị ihe bụ iru mgbede iru mgbede bụ omenala nke na-akwado nwaanyị maka ezinụlọ ọ bụrụ na nwaanyị na-etolite enwegasịrị ihe ndị o kwesịrị ịma otu ọ ga-esi wee bụrụ ezi nwa ezi nwunye na otu ọ ga-esi wee bụrụ ezi nne afọ ruo mgbe obodo ji agbakọta ha agbakọta bịa egosipụta na ha pụrụ igo imenwu ihe dị otu anwa ọ zi mgbe ahụ nwoke toruru ịlụ nwaanyị bịazie nọrọ n'akụkụ lee onye nke kacha meta ọfụma ya ọ sị nne m nna m lee onye m ga-alụ lee ọma nke eme ọma nke eme ọ bụrụ na iru mgbede a hazie ya na-eme ya n'ụbọchị taa ị ga-ahụ oke ekpere a na-ekpe chukwu nye m di chukwu nye m di aga na-ekpezi ekpere ahụ onye ọbụla chukwu enyego ya di nke ya ọ wụ ịnọkwa ebe di gị ga-ezute gị ọ ihe iru mgbede ahụ na-egosipụta dịka anyị na-eme na ugoamaka chalenji anyị na-eme ihe ndị anyị na-eme na ugoamaka chalenji a wụ ịbịa bịa kpọkọta ndị na-eto eto ọnụ anyị kpọta ha anyị zụọ ha ihe ndị obodo na-atụ anya n'aka ha ihe ndị ihe kwesịrị ime ka ha wee bụrụ ịgba n'obodo mgbe ị ga-anọcha wee si na chalenji a wee pụta a na-atụzi anya n'aka gị na obodo ga-esi na gị wee kuru ume ya mere anyị ji sị ọ ga-abụzi ihe naanị anyị na-eme n'ọwara udide ịntanetị na anyị ga na-emezi ya ihe a ga-akpọkọta bịa e biri n'ụlọ mm. dịka nke anyị na-eme na nke agba abụọ a ọ ga-abụzi ihe ọ bụrụ na ndị niile gbara fọm zucha a ga-ezitere ha mgbe ha niile ga-ezukọta a nọrọ n'obi dịka obi igbo mm. were malite zụwa ha na ihe ndị ahụ ha kwesịrị ịma dịka ndị igbo onye kachazi wee mepụta ya nke ọma wee onye anyị na-enye ihe nrite ndewo ọ dị mma eh, ekelele m gị ka anyị kwuo maka ndị ọzọ ị mara na eh, ekele dịrị chineke maka ihe ejije Nollywood na-egosipụta ụfọdụ mm. ndị matụ obere gbasara omenala ugbu a n'ihi ihe ha na-ekiri n'agbanyeghị na mgbe ụfọdụ kwa ha na-abịa gwakọta omenala ndị ọzọ Mm. na-adabachaghị otu o otu o kwesịrị kwesịrị mana anyị ghọtara nke ahụ n'ihi ọ wụ ihe ejije Mm. mana ị- ị- ịpụta mgbe ụfọdụ gị hụ na ee, a na-egosi ụlọ aja Mm. ụlọ ahụ ugbu a gị ga- gị gara obodo ị ga-aga a na-achọdị ya achọ Mhm. maka ndị a ji ya eme ihe ngosi Mm. ee mgbe ụfọdụ gị hụ ihe eserese ndị ahụ a na-ese aga m echeta ee, na things fall apart o nwere mgbe mmadụ bịakwutere ee, ee, Nwoye ka ọ- Oko- Okonkwo. Okonkwo. ya sị ya lekwe n'ụlọ anya na a- na ọ- onye ji ya ụgwọ ụgwọ n'ụlọ anya n'ahụ aja ahụ Mm. n'ụlọ akara nke a akara nke a akara nke a Mm, na ihe ndị ndị a wụcha ndị o ji ụgwọ mhm, na ọ hụrụ nke ahụ tokarịrịnụ Mm. na ego ya kacha na ya ga-epu ụzọ kwụọ onye ahụ ụgwọ nke bụ na anwụ ga-epu ụzọ chaa onye guzo guzo eguzo tutu o ruo onye nọ n'ala nke a na-egosi gị na ihe ndị ahụ a na-esecha nwere ihe ọ na-akọwa Mm. mana ọ na akọrọ gị akọrọ ikekwe ị gaghị ama ya Ị gaghị ama ya. ị gaa ihe dịka na steeti abịa ugbu a ọ na mmadụ abịarute ebu ụzọ dee ya nzu Mm. na ihe ihe ndị ahụ nwechara ihe ọ na-akọwa mana taa anyị na-atụfusi ihe ndị ahụ na-akọrọ omenala ndị ọzọ. maka ka ị na-ewepụga nke gị Mm. ka ị na-anabata nke ndị ọzọ Mm. i nee anya taa gị hụ na anyị enweela ọtụtụ ụmụ agbọghọ sị na ha achọghị ịnọ n'okpuru di ihe ha chọrọ ka ha mụọ nwa zaa single Single mother, mother, and baby, baby mama. baby Mana mama. na mbụ ihe ndị a adịghị Mm. ya mere kedu otu i si ahụta ya O- o- ihe a bụ ihe jọgburu onwe ya m na-ahụta ya n'ụzọ ma ọ bụrụ na ọ dịrị gaba Mm. ị ma na ọ bago n'ihe a na-asị na obodo agbarigo ị ma na obodo ala igbo agbarigo n'ihi na dịka ị rụtụrụ aka ee i- ibi nzu n'ala ee ị bịa na mpaghara abia steeti ibi nzu ahụ wụ nnabata na jerusalem wụ ndị anyị na-eregara anya wụ ndị nwe okpukperechi ị bata n'ụlọ onye juu ọbụla o buru ụzọ nye gị mmiri ị kwọọ aka saa ụkwụ gị ṅụọ mmiri mgbe ndị mmụọ ozi bịara na nke abraham ihe mere ha ji wee weta ngọzi isaac bụ nnabata e kutere mmiri ha asachacha ụkwụ ha ekee ha mmiri ha aṅụọ a nọ ebe a na-akparịkata ụka sera ga-esie nri sipụta nri dị mma ha ericha ya obi adị ha mma ha wee buoro ha amụma ngọzi bu- nwetere ha mkpụrụ isaac gị chọpụta na ọ bụrụ na anyị ka na-ebi ụdịrị ndụ nnabata ahụ onye bịa na nke gị i were ihe ahụ omenala sị were nabata ndị a were nabata ha onye ahụ na-ala o were ngọzi mee gịnị wụsara gị ngọzi na-aganyenwe ngọzi na-abawanye n'obodo nsogbu na-ala n'ihi na igbo na-atụ ilu sị akịrị rizuo iro ala n'ihi na ha rizuo ha ebezuo ị ghọta ya mere ọ bụrụ na anyị ga-elekọta anya wekpu anya sị ihe ndị ahụ e ji mara ndị igbo a na-etufu etufu ka anyị lebara ya anya mara ka anyị ga-esi wee hazie ya wee webata ya maka mmepe na ọganiru obodo ọ ga-akacha mma e- e- kama ịtụfu ha atụfu dịka ị metụrụ aka na ugbu a o- e- o- nwa agbọghọbịa ugbu a onye ọbụla na-eṅomizi ee, o- o- ee, omenala ndị ọcha maọbụ ndị bekee ee, nke nwa agbọghọbịa topụta ọ sị na ihe kara ya mma wụ ya ọ gaa gbakwuru nwoke ha edee nkwekọrịta na m ga-amụrụ gị nwa m mụọra gị nwa gị ekuru nwa gaba gị akwụọ m ụgwọ Mm. ihe a wụ ihe jọgburu onwe ya ọ bụ ihe arụ chukwu sọ ya na nsọ ala sọ ya na nsọ e kwesịghị na-ekwute ya ekwute mana ụbọchị taa n'ihi na anyị atụfuole okpukpere anyị e, o- o- e, omenala anyị ejirimara anyị anyị na-emezi ihe ndị dị otu a ya bụ ọ bụrụ na anyị akpọghachi omenala anyị hazie ya asị m kpọghachi ya n'ụdị ka nke ka egbuwe ee ndị mụrụ ụmụ abụọ maọbụ nke a na-akpọ ejima asị ka atụfuo na ọwụ ajọ ihe n'ihi na ee nchọcha sayensị egosigo na ọ bụghị na ajọ ihe na ọ ka esi wee nọkọ ka esi ke- bụ ihe kpatara ka esi wee mụ ọ bụ na anyị ga-ele omenala anyị ndị a kpokọta ya ọnụ hazie ya ka ọ ga-esi wee baara ala igbo uru baara ndị bi n'ime ya uru m na-agwa gị ọ bụrụ na anyị ewepụta otu afọ mee nke a, afọ abụọ na atọ dị n'ihu obodo a ga-ama mma karịa ala bekee Ọ dị mma. ndewo ya gaziere gị Ee, maka ụfọdụ ihe ndị a kwa ị ma na ọwụ mgbe a haziri ihe a nke ọma ka ọ ga-adọta ndị mmadụ ọ ya na-akpọ ndị mmadụ ile anya ụfọdụ mmemme a na-eme na-edubata ndị mmadụ n'obodo ha ahụ na e nwere ụbara mmadụ ebe a na enwere ike ihiwe ahịa ee, tinye otu ihe maọbụ nke ọzọ ya azụwa azụwa Otu a ka ọ mana mere. taa ee, ekpopụsịala ndị ka ahụ sị na ọwụ ee, ihe ọjọọ tinyekwara na i lee anya ugbu a gị hụ na ndị ntorobịa anyị enweghị mmasị n'ihe ọbụla gbasara ee, nchekwa omenala anya anyị niile nọ n'usoro mgbasa ozi ọlọrọ ọhụrụ n'usoro esi eme ihe

igwe ọlọrọ ọhụrụ maọbụ ụzọ igwe ọlọrọ ọhụrụ bụ ịntanetị maọbụ ICT were ya wee na-akwalite omenala kemgbe edere m akwụkwọ a maka Pan African Conference e mere na Ghana ee ọ kwa nya wụ ihe kpaliri m m ji wee na-emegasị ihe omume m na-eme ugbu a n'ịza ajụjụ gị kpọmkwem etu anyị ga-esi wee hụ na

ee copyright ekwesịrị inwe hazie ya ọ nọrọ n'onwe ya n'onwe ya dịka ihe nkụzi maọbụ ihe ọmụmụ maọbụ ihe nlereanya maọbụ ihe ngosi a ga-ewerezi ya were webata ya n'ọwara ịntanetị dịka anyị si na-eme ugbu a na mbara ugoamaka were na-ewere ịkụzi omenala egwu igbo ejiji igbo asụsụ igbo eh, nke ewughe ugbu a wụ challenge this challenge mm. that mana enwebe nke m nụrụ nke igbo mgbe m legidere ihe a otu ihe agbata m n'uche ka ihe kwesịrị iji ohere a wee mee m abịa wepụta nke m sụọ igbo challenge ọ nọ ugbu a ana m arịọ na ị bụrụ nwa afọ igbo nwoke nwaanyị na-anụ ugbu a gaa na ihu akwụkwọ Facebook jee deba nke gị hashtag ya sụọ Igbo challenge soro ibe gị mewe ya ọ bụrụ na ị gaa n'ihu Facebook m Kevin Alisi maọbụ na mbara ugo amaka gaa ebe anwa ị ga-ahụ ya try it kliki ebe anwa edere try it ka anyị sị ọwụ otu a ka a ga-esi wee na-eme ya sụwa igbo mgbe ị na-amara gị hụ onye ga na-asụ kedu hụ onye na-asụ kedu ka ị mere hụ onye ga na-asị adị m mma mgbe ị na-amara na ya enwee mmasị n'ihi na ọ bụrụ na anyị ewelite dịka ị na-eme ihe emume ndị my redio na-eme ugbu a ịkwalite ya bụ asụsụ n'etiti ndị na-eto eto ndị na-eto eto ahụta na enweghị ihe ọjọọ dị n'ịsụ asụsụ gị na ịsụ asụsụ bekee hapụ asụsụ igbo ma omenala igbo emee ka ị bụrụ onye ka ibe ha ahụta na ọbụladị dịka ị na-eme ya na o mere gị ka ị bụrụ ezigbo nwa afọ a na-asọpụrụ asọpụrụ m na-agwa gị na ndị na-eto eto ga-esonye hanwa ga-enyekwuzi aka ịhụ na e weere ma asụsụ ma omenala Igbo gazie n'ọgbọ na-abịa abịa ndewo ekelele m gị maka ọbụladị ịkọwa ihe a ga-eme tụmadị na dịka ụwa na-agbanwe ka anyị sokwa na ụwa mgbanwe a mana na-ejide ihe anyị nwere ihe nke anyị onye na-ege ntị ugbu a anyị ga-enye gị ohere ka ee i tinye oke nke gị na ihe omume anyị ji n'aka n'abalị a agwara m gị na nke taa dị oke mkpa n'ihi na ọ gbasara nchekwa omenala anyị na ihe ọkpụ na ihe ndị ahụ eji mara anyị ee mgbe ị ga-agba anyị ị ga-agwa anyị ma o nwere ihe ọkpụ ndị furu na obodo gị ee nakwa na ụzọ i chere a pụrụ iji weghachite ihe ndị ahụ anyị nwere ee nkeji ole na ole ịpịachi ihe omume a ya mere ị ga-akpọtụrụ anyị na 090601011 ya na 0701970 ọ dị mma ka anyị nara onye mbụ n'uhuruchi a hello owe nwaanyị ọma ka i wu onye agọziri agọzi ka i wu gaa onye gị na ya na-ebe ekelele m ụnụ n'ihe omenala a ụnụ wepụtara ọ tọgbuola m eziokwu aha m bụ Augustine udeji nwa mmadụ ka a na-arịa anọ m n'obodo mgbọkwụ ụdọ

anyị na oge akpọ m ihe oge ekelele m ụnụ nwa anyị na-ebi ụwa adịm adịm adịm akpa ọ na akara ọ dị mma imena maka Ndewo. ntinye nke gị ee ọ kọwala na asụsụ igbo na-ala ala Ee, mana ee, ọ kwa otu ihe ahụ anyị na-ekwu na okpukperechi na omenala Mm, ee, e- ekwesịrị ịchọta ee, ohere dị mma mm. ga-eme ka Ha abụọ- bịakọta ọnụ. Ee, ka a hapụ inwe ikekwa nghọtahie n'etiti ha abụọ Mm. Eh, mana ị chere na nke a kwere omume o kwere omume ọ bụrụ na dịka anyị na-eme ugbu a Mm. ọ bụrụ na anyị emecha ihe amamaka ugamaka a, ihe ọzọ m na-atụ anya ihibe wụ ịgapụ ozi nzute nye ndị eze niile nọ n'ala Igbo Mm. A- anyị kwadoro ibido na mpaghara Abia steeti anyị zutecha ndị eze niile nọ n'Abia steeti anyị gbadataba n'imo steeti dịka anyị na-eme ya ọ bụrụ na anyị na ha zutecha anyị ezutewekwe ndị isi ụka dị iche iche malite na ndị fada ruo ndị ụkọchukwu ndị bishọp zutewe ha ọ bụrụ na anyị ezute ha anyị eyizie ihe dịka convention maọbụ ọgbakọ ezumezu ebe anyị ga-ezu wepụtazie mgbe a ka a ga-ewepụta kpachapụ anya bịa edepụtazie omenala ndị anwa dịka ha na ndị ụka ha na-asụ ngọ ndị ụka lebaranụ anyị ihe a anya kee ebe jọrọ njọ na omenala a. ndị ee ndị eze ndị isi obodo ngwa lebaranụ anyị ihe a anya kedu ebe jọrọ njọ na omenala a? ndị na-ahụ maka mwulite obodo n'obodo ndị a na-akpọ ee ee Commissioner for Development na ndị otu ha ngwa lebaranụ anyị anya kee ihe mere ihe a ji jọọ njọ ha tụpụtacha atụmatụ ndị a e were ya wepụta ihe a na-akpọ communique maọbụ ihe a na-akpọ resolution ya bụ nkwekọrịta sị ngwa ebe o si otu a dị anyị achọpụtago 070-1970-1011. Hello?

ọ dị mma anyị ekelele gị maka ntinye nke gị ee ya ewutela gị na anyị dọbiri ya maka oge ka ndị ọzọ nwee ike tinye oke nke ha hello uhuruchi ọma oo Mm, aha gị na ebe i si ekwu gbapụ ya ọsọ ndewo Mm,

ọ dị mma ndewo ya gaziere gị ee ọ dịka ebe a ka anyị ga-akwụsị ịna oku maazị ee kelvin alisi anyị na-ekele gị maka ịbịa taa anyị makwa na ị ma na i lee anya ị ga-ahụ na ihe ihe anyị buru bịa taa anyị enyepụchaghị ya eziokwu Ee, ya eziokwu mere anyị mana anyị ga-ahazikwa ụdị ọgbakọ a ka i wee nwee ike bịakwa na mgbe ọzọ ya mere aga m achọ ka i nye ee, okwu mmechi gị ugbu a ee igbo bụ igbo na-anụ olu m nke onye chiri ya zere ya ọ dịrị onye elu mma dịrị onye ala mma ihe anyị na-ekwu bụ ka ala dị mma ala dị mma ọ baara ndanda baara ọkụkọ baara onye elu baara onye ala anyị wee na-asị biko nwoke nwanyị ndị isi obodo ndị eze ndị ụkọchukwu bikonụ tinyenụ aka ka anyị wee chekwanụ ihe ọkwa igbo ka anyị wee hazie omenala anyị ka o wee dabata n'oge nke anyị nọ ugbu a wee nye aka wee kwalite ọganiru nke obodo tụmadị n'etiti ndị na-eto eto ana m arịọ ndị na-eto eto ị bụ nwa okorobịa ị bụ nwa agbọghọbịa ọ anyị nwa ka ọ dịra ichekwa omenala a hafee ọgbọ na-abịa abịa ka anyị ghara ịhapụrụ ya ndị nne na nna anyị ha ka anyị onwe anyị jide ya mara na ọkụ nne na nna gụnyere nwa adịghị eregbu ya na-asị dịka anyị na-eme nke a ọ ga-abụ ngọzi nyere anyị weta mmepe n'ala Igbo ndewonụ ọ dị mma ọ ga-abụ ngọzi nyere anyị tụmadụ na ọ masịkwara gị ịkwalite asụsụ Igbo sonyere ihe omume Ugo Amaka Challenge Season 2 Mm, ndewo ọ dị mma eh, ekelele gị maazị Kelvin Alisi eh, o si na Epic Heritage Hub eh, nakwa ngalaba na-akwalite asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ mahadum Gregory University dị na Uturu imena maka ịbịa nọnyere anyị taa ndewo Igolo Nwaanyịma bụ aha m anyị ga-eme ya ọzọ n'izu na-abịa abịa tutu ruo oge ahụ ka Chineke chekwaa unu lekwa na ihe omume Nnanyereugo Herbal Center na-ekelekwa Chimegbu ha ụzọ maka inye m ohere a ndewo maka ige ntị